akumasule mulungu akuchirise mu zina la yesu khristu akuti ukayankhula chimene mulungu ali akuti amapanga chomwecho ukati ambuye ndinu wamkulu aonesa ukulu wake pa moyo wako ukati ambuye ndinu wamphamvu aonesa mphamvu yake pa banja lako aonesa mphamvu yake pa bizinesi yako aonesa mphamvu yake pa ana ako akuti tangoyankhula chimene mulungu ali ndipo chomwecho akakuchitira pa moyo wako chomwecho chikachitika ndi moyo wako kodi ufuna machiriso nena kuti ambuye ndinu machiriso ndipo machiriso abwera pa moyo wako pemphera pemphera pemphera pray pray pray pray pray tangomuuza mulungu chimene ali ndipo akuch- akuchitira tangomuuza mulungu chimene ali ndipo akuchitira mu zina la yesu khristu pemphera pemphera pemphera pemphera pray pray pray pray ambuye ndinu machiliso ambuye ndinu machiliso ndipo akuchilisa ambuye ndinu wamkulu ndipo akhala wamkulu pa bizinesi yako akhala wamkulu pa moyo wako akhala wamkulu pa banja lako akhala wamkulu pa sukulu yako mu zina la yesu khristu tangoyankhula chimene mulungu ali ndipo chomwecho chichitika ndi moyo wako chomwe ndizakumveni mukuyankhula chomwecho ndizakuchitirani akuti ukayankhule zabwino kwa mulungu ukayankhule zabwino pa moyo wako akuti chomwe mukuyankhulacho chomwecho ndidzakuchitirani yankhula chabwino pa nthawi ino pemphera pemphera ndipo mulungu akuchitira akuti zichitike monga mmene wapempherera kodi ukufuna chani ukupemphera chani akuti chomwecho ukupemphera mulungu akuchitira akuti mulungu akufuna iwo amene akupemphera akufuna iwo amene akuyankhula akuti monga mmene mwayankhulira akuti momwemo zichitika yamba kulengeza za moyo wako unene kuti ambuye ndachiritsidwa ndachizidwa ambuye ndamasulidwa ambuye ndapeza ntchito ambuye ndapeza banja ambuye ndapeza bizinesi akuti zomwezo achita mulungu akuti chomwe ndizakumveni mukuyankhula chomwecho ndizakuchitirani tikamawerenga genesis chapter 11 akuti analipo enaake amaganiza akuti bwanji titaumba njerwa timange tawa iyo tikagunde kumwamba akuti kenaka anthu azatitcha kuti ifeyo ndife ochita bwino ifeyo tapita mtsogolo akuti anthuwa amangoganiza koma mulungu sanaone maganizo yayi anaona tawa imene inamangidwa akuganiza ndiye kuti nawenso ndi maganizo ako ukhoza kumanga nyumba nawenso ndi maganizo ako utha kuyamba bizinesi nawenso ndi maganizo ako utha ndithu kuyamba ntchito ndifuna kuti pa nthawi ino ukaganize zabwino kuyambira lero ukayambe kuganiza zabwino akuti zomwe ukuganiza zikachitika mulungu akuti amadalisa maganizo osati zimene ukufuna upange komano maganizo ako akuti mulungu amadalisa kapemphere kuti ambuye konzani ma- maganizo anga ndikaganize zabwino zokhazokha ndikaganize zakumwamba ndikaganize zatsogolo langa ndikaganize zabwino pemphera pemphera pemphera pemphera pemphera thank you father thank you jesus raka ya

mamawa kwacha ukufuna umwe phala uphike phala ufuna umwe chifukwa chani ukuyenera kuti ukamwe phala kodi phalalo ndi chani nanga chifukwa chani ukuyenera kuti ukamwe phala kuli mayitanidwe ndiye kuli utumiki ndiye kuli kuzoza kodi kuzoza ndi chani kuzoza ndi mphamvu ya mzimu woyera anointing tikamati munthu wazozedwa ndiye kuti apasidwa mphamvu ya mzimu woyera mzimu woyera samangobwera pa iwe yayi nangokusiya chimozimozi mzimu woyera amafika pa iwe nakupasa mphamvu mzimu woyera ndiye mphamvuyo ndi akamati kuzoza anointing akutanthauza mphamvu ya mzimu woyera kodi chifukwa chani mulungu angatenge nthawi yoti akupase mphamvu ya mzimu woyera kodi chifukwa chani mulungu akuyenera kuti akupase mphamvu ya mzimu woyera kuzoza mwapasidwa mphamvu kuti mukagwire ntchito ntchito ya ndani ya mulungu yosati ntchito wamba yayi kuzoza ndi mphamvu ya mzimu woyera kodi chifukwa chani ukufunika mphamvu ya mzimu woyera pamene pali mzimu woyipa pakusowekera mphamvu ya mzimu woyera ngati banja lako silikuyenda bwino ndiye kuti pali mzimu woyipa umene ukupangitsa kuti banja lija lisayende bwino mzimu woyipa ukupangitsa kuti bizinesi yako isayende bwino mzimu woyipa ukupangitsa kuti sukulu yako isayende bwino ena mwa inu mukadwala ndiye kuti mawa kuli mayeso akangoti kuli mayeso mutu wayamba kupweteka sumazifunsa kuti kodi ndi chani ndiye kuti mzimu oyipa ukulimbana ndi sukulu yako kodi chifukwa chani mzimu oyipa uja ukukwanisa kukukhalisa kukalemba mayeso ndiye kuti pakusowekera mphamvu mphamvu imeneyo ndiye kuzozako ukuyenera kukhala ndi kuzoza ukuyenera kupatsidwa mphamvu yoti sukulu yako ikayende bwino ukuyenera kulandira mphamvu yakumwamba mphamvu ya mzimu woyera kuti bizinesi yako ikayende bwino ukuyenera kulandira mphamvu yakumwamba mphamvu ya mzimu woyera kuti ntchito yako ikayende bwino power is the ability to do work izaki akukupasa kuthekera kokachita ntchito ndiye kuti kopanda mphamvu ukakwanisa kugwira ntchito ija ayi akuti mphamvu ndi kuthekera kokagwira ntchito power is the ability to do work ndiye kuti kopanda power chimene chisafale ndi chani ndi ntchito ija siukhala ndi kuthekera kokachita ntchito ija koma pakufunika chani pakufunika pawa pawa ija ichokera kutiko kukakhala kuthupi ukuyenera kuti udye sima ukuyenera kuti umwe phala ukapeze mphamvu ukagwire ntchito ija zikakhala za mzimu ufunikanso mphamvu koma osati mphamvu wamba yayi si mphamvu ya sima yayi mphamvu ya chani ya mzimu woyera kodi mphamvu ya mzimu woyera imachokera kuti ichokera kwa mulungu kuzera kwa ndani kwa mtumiki wa mulungu kuzera kwa ndani kwa mawu a mulungu ngati suwerenga mawu a mulungu ndiye kuti ukhala powerless ngati sumvesera mawu a mulungu umakhalanso chaninso powerless munthu amene amamvesera mawu a mulungu katatu pa wiki wina kumvesera mawu a mulungu kamodzi pa wiki simungakhale ofanana ayi wina kuwerenga baibulo kamodzi pa wiki wina kuwerenga baibulo four times a week simufanana ayi wina kuwerenga baibulo daily simufanana ayi chifukwa mu mawu a mulungu muli mphamvu kuzozedwa sikungopita kwa mtumiki wa mulungu kukagwada akupempherere ayi akuti pamene ukuwerenga mawu a mulungu mulungu amatani amakuzoza ndi mawu ake ambiri mwa ife mphamvu tilibe chifukwa chani ngati ukupemphera zinthu sizikuyenda vesi limene lingabwere mutu mwako ndi vesi lanji mwina vesi uli- ulibiretu mutumu koma iye amene ama- amamvesera mawu iye amene amawerenga mawu azakumbukira kunali paulo paulo akuti ndimafunisisa nditabwera kwanu kuti ndidzakudaliseni koma satana anatani satana ananditchinga kutanthauza kuti nthawi zina timalephera kupanga zimene ifeyo tinati kuti tikapange chifukwa chani satana atitchinga ndengati satana atitchinga pakufunika chani pakufunika kuti tikatani tikamenye nkhondo ndeno the moment wa- watenga kuzindikira kuja kwa mawu mawu aja kapena vesi lija lili mu mtima mwako uziwe kuti vesi lija ndi mphamvu pa moyo wako chongozindikira vesi lina lake pa moyo wako uziwe kuti vesi limenelo limasanduka mphamvu pa moyo wako mavesi pa moyo wako kapena kumvetsetsa kwa mawu pa moyo wako zingati zipolopolo kumamenyera satana maitanidwe utumiki ndi kuzoza wapasidwa kuzoza kuti ukagwire ntchito ukagwire ntchito yanji ukagwire ntchito imene unayitanidwa kuti ukatani ukagwire kodi maitanidwe utumiki ndi kuzoza zikugwirizana bwanji wina aliyense mkhristu wina aliyense anayitanidwa kulibe zoti azathu munayitanidwa mumatumikira mulungu munayitanidwa muma- mumayimba nyimbo munayitanidwa mumalalikira munayitanidwa mumaphunzitsa mawu kuyitanidwa sikungophunzitsa mawu ayi kuyitanidwa sikungolalikira ayi wina aliyense anayitanidwa ngati sungalalikire ngati sungaphunzitse ndiye kuti wayitanidwa kupanga china chake ine ndinayitanidwa kuti ndikaphunzitse mawu a mulungu kuti ndibwere munomo nazatenga maiki namaphunzitsa mmene ndikuphunzitsiramo zatengera wina wake kubweretsa maiki munomo zatengera wina wake kubweretsa spika munomo ndiye kuti wina wake pobweretsa spika muno ndiye kuti akuchita mayitanidwe ake othandizira kupititsa patsogolo ufumu wakumwamba pogawa mawu a mulungu ngakhale iyeyo sakugawa mawu a mulungu nthawi imeneyo komano athandizira kuti ufumu wakumwamba upite chitsogolo ndiye kuti nayonso ndi oyitanidwa nayonso anayitanidwa kuti apititse patsogolo ufumu wakumwamba kodi ukupitisa ufumu wakumwamba mnjira ya mtundu wanji ineyo ndikupitisa ufumu wakumwamba mu njira yophunzitsa mawu ndikupitisa ufumu wakumwamba mu njira yomasula anthu iwo amene satana wawazungulira ndikakupempherera satana akusiya ndiye kuti ndabweretsa ufumu wakumwamba pa moyo wako pamene wina mwina sangatulutse ziwanda mwina sangapempherere anthu

muzaona kuti nthawi imene umayimba wina wake amangozazidwa ndi pemphero ndekuti pemphero lija azipemphera anthu ena azitaninso azimasulidwa pali mapemphero ena timapemphera sikuti timapemphera kuti athandize ifeyo ayi timapemphera kuti iwo amene atizungulira akachirisidwe akamasulidwe akasogoleledwe aliyense anatani anayitanidwa chachiwiri unayitanidwa kuti ukamtumikire mulungu nde utumiki ndi kugwira ntchito imene mulungu anatani anakuyitana kuti ukagwire ngati anakuyitana kuti ukathandizire akuti kathandizire ngati anakuyitana kuti ukayimbe kayimbe ngati anakuitana kuti ukalalikire mawu kalalikire mawuwo tikamawerenga yeremiya chapter 1 verse ya 5 usanaumbidwe m'mimba ya mayi yako akuti ndinakusankha kale kuti iweyo ndiwe m'busa wanga iweyo ndiwe aposto wanga iweyo ndiwe mneneri wanga iweyo ndiwe opereka kuthandizira ntchito yopititsa patsogolo ufumu wanga akuti wina aliyense mulungu anatani anampasa ntchito yake ndiye kuti choyamba uziwa utumiki umene mulungu watani wakupasa ukauziwa ukayambe kutani ukayambe kuchita ndeno sungachite utumiki umene mulungu wakupasa kopanda chani kopanda mphamvu ena mwa ife tikuziwa ntchito imene mulungu anatipasa koma sitikupanga

koma usanazozedwe akuti musatuluke mu yerusalemu kodi mphamvu walandira nanga kodi walandira mphamvu yoti ukapangire chani mphamvu ndi kuthekera kokachita ntchito power is the ability to do work ambiri mwa ife tikufuna mphamvu tikufuna kuzoza koma funso langa ndi lakuti kodi ukufuna mphamvu yoti ukapange nayo chani ufuna kuzoza koti ukapange nako chani sungalandire kuzoza ngati iweyo ntchito yako sukuyiziwa akuti choyamba ukaziwekaye ntchito yako ukayiziwa ntchitoyo ukhale ndi chilakolako ukhale ndi chikhumbokhumbo chokachita ntchito ija ukhale ndi chikhumbokhumbo chokayamba kuchita ntchito ija akuti pamene ukuyamba kuchita ntchito ija ndi pamene mulungu amabwera ndi mphamvu yake zoti anthu amapanga bizinesi ulibe nazo sizimayenda mu mutu mwako ndiye pena pake akuti landira mphamvu yochitira bizinesi mphamvu ija ibwera pa iwe kodi wakonzeka kukagwira ntchito ngati wakonzeka ulandira kuthekera kokagwira ntchito kodi wakonzeka kumanga nyumba ngati wakonzeka kumanga nyumba ulandira kuthekera kokagwira ntchito ija kukonzeka kumanga nyumba ndi pamene wayamba kuganiza zoti ah, ndimange nyumba mulungu sangakupase mphamvu yoti umange nyumba ngati chilakolako kapena chikhumbokhumbo choti ukamange nyumba palibe pa moyo wako uponye kaye step ndakonzeka ndikupita aizaya akuti mulungu anafunsa funso kodi nditume ndani akuti ine ndili pano nditumeni moses akuti nyamuka upite ku egypt ukapulumuse ana anga akuti sinditha kuyankhula akuwuza ndani kuti sindikupasa kuthekera koti ukayankhule moses akanangoti ine ndili pano nditumeni nkhani sikanapita patali ayi mulungu amaziwa kuti sutha kulalikira mulungu amaziwa kuti sutha kuphunzisa mulungu amaziwa kuti sutha kupemphera mulungu amaziwa kuti sutha kuimba koma akakuuza kuti imba ukangonena kuti ambuye ndazuka ndiimba akuti pamene wangopanga chisankho choti ndiimba akuti pompopompo mulungu amakupasa kuthekera a midweek tuesday mukatumikire ah ndamva abusa ndikatumikira akuti pompopompo pamene wanena kuti ndikatumikira ndiye kuti kungovomera kuja kuvomera kuja kumabwera ndi mphamvu ina yake pa moyo wako pamene wavomera ndiye kuti umalandira chani umalandira kuthekera usadikire kaye mphamvu usadikire kaye kut- kuthekera koyimba usadikire kaye kuthekera kophunzisa usadikire kaye kuthekera kolalikira mawu aa koma akanena kuti my brother next sunday muzalalikire ndinuyo ngakhale sunalalikirepo ngakhale ulibe mawu akulu oti ukawalalikire ukanene kuti ndamva ndikalalikira kuvomera kuja ndi kumene kumatani kumabwera ndi mphamvu choyamba ndi utumiki mphamvu imabwera pamene pali utumiki mphamvu imabwera pamene pali ntchito ukavomera ntchito ija mphamvu imatani mphamvu imabwera mulungu sazakuyitana poti umatha ayi amayitana osatha kuti akayikepo kuthekera kwake ndiye mulunguyo ambiri mwa ife tikulephera kuchita tikulephera kumtumikira mulungu chifukwa tikudikira kaye mphamvu koma mphamvu imatani imasatira pamene pali chani pali ntchito ntchito ivomere kaye ukangoyivomera mphamvu ikubwera unayitanidwa kuti ukagwire ntchito ntchito imene mulungu akufuna kuti ukagwireyo ifunika mphamvu ndiye kuzozako usiku uno ndifuna kuti ukapemphere kanthawi aka ndifuna kuti ukapemphere kuti ambuye mwandipasa ntchito koma mphamvuyo sindikuyiona ambuye ndipaseni mphamvu ambuye munandiyitana koma maitanidwe angawa sindikuwaona bwinobwino ambuye ndionesereni maitanidwe anga ndipo ndipaseni mphamvu haleluya usamangokhala moyo wako mu umbuli akuti ukhale moyo wako mozindikira uziwe chimene mulungu akufuna kuti ukapange uzindikire chimene mulungu akufuna kuti uyendemo akuti ukazindikira chimenecho upemphe mphamvu ambuye ndipaseni mphamvu ndipo mulungu akupasa njira yolandira mphamvu akuti njira yoyamba yolandira mphamvu ndiye mawu ake pamene ukumvesa mawu a mulungu ukulandira mphamvu pamene ukuwerenga mawu a mulungu ukulandira mphamvu pamene ukupemphera ukulandira mphamvu pamene ukusala chakudya ukulandira mphamvu kodi ndi mphamvu yanji imene ukufuna pamene uli mu nyumba ya mulungu akuti mmenemo muli mulungu akupasa chaninso akupasa mphamvu usiku uno ndikufuna kuti ukhale usiku wako olandira mphamvu yoti ukamtumikire mulungu ndi mtima wako wonse sungamtumikire mulungu opanda mphamvu akuti musatuluke mu yerusalemu pokhapokha mwatani mwalandira mphamvu kuzoza ulibe komano ukayima apo pachulu kutukwana mfiti ine mfiti pa ine singachite kanthu nde amabwera ndikuzakuseka pakamwa timuone ndi uyu kodi akuti chani haleluya ndi zimene ambuye yesu amawauza ophunzira akuti musatuluke mu yerusalemu mpakana mutatani mutalandira mphamvu usayambe kuyankhulisa ziwanda mpakana utatani utalandira mphamvu ukalandira mphamvu imeneyo u- uli ndi kuthekera kotatani kokaziyankhulisa uli ndi mphamvu yonse kapena authority yonse ulamuliro wonse wonena kuti iwe chiwanda cha umphawi tuluka iwe chiwanda cha nthenda tuluka chifukwa chani uli ndi mphamvu ndi ulamuliro oyankhula zimenezo nde amauza ophunzira akuti musatuluke mu yerusalemu mpakana mutalandira mphamvu nawenso chimodzimodzi usayambe bizinesi mpakana utatani utalandira mphamvu usayambe ntchitoyo mpakana utalandira mphamvu usalimbane ndi promotionyo kaye mpakana utalandira mphamvu usagule kaye galimotoyo mpakana utatani utalandira mphamvu ndi zimene ambuye yesu amauza ophunzira musatuluke mu yerusalemu mpakana mutalandira mphamvu usagule kaye njinga ya motoyo mpakana utalandira mphamvu usagule kaye galimotoyo mpakana utalandira mphamvu chifukwa kungogula galimoto ndiye kuti amfiti onse a kumuzi kwanu abwera pa iwe ameneyo sangapange zimenezo tiye timpangise ngozi ngati mphamvu palibe ndiye kuti ngozi chiyitani ichitikadi akumaliza chifukwa chani akumaliza wagula galimoto usanatani usanalandire mphamvu haleluya ndofuna kuti a- ukapemphere kuti ambuye ndizoona ndifuna kudalisika ndizoona ndifuna promotion ndizoona ndifuna kupita pasogolo koma ambuye musandidalise kaye choyamba ndipaseni mphamvu mdaliso ubwere pambuyo likhale pemphero lako kuti ambuye musanandidalise ndipaseni mphamvu yanu yoti mdaliso ukamabwera mphamvu ija izakhale mlonda wa mdaliso ungagule galimoto opanda mlonda akubera ukazike chigayo opanda mlonda akazulapo chigayo chija ndiye choyamba umamba kaye kukonzekera ukagule friji mnyumba sofa yabwino plasma zambirimbiri zabwino koma nyumba ija loko ilibe akuti choyamba umamanga kaye nyumba yooneka bwino nyumba ya security bwino kenaka umamba kuyikamo zinthu zofunikira pamene ulipo ndifuna ukayimirire pemphero lako likhale kuti ambuye ndazindikira ndimafuna sukulu mphamvu ndilibe ndimafuna bizinesi mphamvu ndilibe ndimafuna ntchito mphamvu ndilibe ndimafuna daliso mphamvu kuzoza pamoyo wanga palibe ambuye panopa ndipaseni kuzoza kwanu ndipaseni mphamvu kuti zanga zikayambe kuyenda ndipaseni kuzoza kwanu kuti moyo wanga upite chitsogolo ndipo mulungu akupasa kuzoza mulungu akupasa mphamvu mu zina la yesu khristu ambuye ndipaseni mphamvu kuti ntchito yanga ikayende bwino ndipaseni kuzoza kwanu ndaphunzira chimene ine ndikufunika kwambiri ndi kuzoza ndi mphamvu sindimafunika bizinesi yayi ndimalakwisa kupempha bizinesi ndimalakwisa kupempha ntchito ndimalakwisa kupempha ndalama ambuye ndipaseni kaye mphamvu mphamvu yoti ikateteze dalitso wanga mphamvu yoti ikateteze ntchito yanga mphamvu yoti ikateteze utumiki wanga mphamvu yoti ikateteze zomwe inuyo mwandikonzera ambuye ndipaseni mphamvu pray pray pray pray pray pray pray ndipo mulungu akupase mphamvu mu dzina la yesu khristu pemphera pemphera pemphera baba ndipaseni mphamvu yanu ndipaseni mphamvu yanu mphamvu yoti ndikakutumikireni nayo pemphera ambuye sindikayamba ntchito mpakana mutandipasa mphamvu sindikayamba utumiki mpakana mutandipasa mphamvu sindikayamba kugwira ntchito mpakana mphamvu yanu nditalandira sindikayamba business zija mpakana mphamvu mudandipasa sindikayamba kuphunzira sindikayamba sukulu yanga ija mpakana mudandipasa mphamvu ndipo mulungu akupase mphamvu mu zina la yesu khristu mulungu akupase mphamvu mu zina la yesu khristu pemphera pemphera pemphera pemphera landira mphamvu yakumwamba landira mphamvu yakumwamba landira mphamvu ya bizinesi yako landira mphamvu ya ntchito yako landira mphamvu ya banja lako mu zina la yesu khristu landira mphamvu ya sukulu yako mu zina la yesu khristu mulungu akhala akukuchedwesa usayambe kaye sukulu chifukwa chani amafuna kuti uzazidwe kaye ndi mphamvu yake mulungu amakuchedwesa kuti bizinesi ija isapezeke kaye mulungu amakuchedwesa kuti bizinesi ija isayambe kaye chifukwa chani uzazidwe kaye ndi mphamvu yake mphamvu ikufunika kuti bizinesi yako ikayende bwino mphamvu ikufunika kuti ntchito yako ikayende bwino mphamvu ya mulungu kuzoza kwa mulungu kukufunika pamoyo wako kuti banjalo likayende bwino zinthu zina zinayima pamoyo wako mulungu samakupasa chifukwa chani amafuna kuti ulandire kaye mphamvu right now landira mphamvu ya bizinesi yako mu zina la yesu khristu right now landira mphamvu ya ntchito yako mu zina la yesu khristu right now landira mphamvu ya

yoti tikakutumikireni mphamvu yoti tikakupembezeni mphamvu yoti tikachite bizinesi yathu mwabwino mphamvu yoti ntchito yathu ikayende bwino mphamvu yoti sikulu yathu ikayende bwino mphamvu yoti bizinesi yathu ikayende bwino ambuye tikuyamikani tikuthokozani ndi pemphero langa baba kuti mphamvu imene mwapasa ana anu oyipayo asakalande mu zina la yesu khristu mphamvu imene mwapasayo ambuye ananu akhale ndi kuthekera koyiteteza kuthekera kuti mphamvu ija ikapange multiply kapaseni njala yochita mawu anu njala yowerenga mawu anu njala yomvesera mawu anu njala yapemphero yosala chakudya kuchita zinthu zauzimu cholinga kuti mphamvu ikakhazikike pa moyo wawo atate mukatamandike mukakwezeke pamene ananu azibwerera mumakwawo ambuye kapaseni chitetezo chanu kapaseni kuthekera kwanu kaikenipo kukonderedwa pa moyo wawo mu zina la yesu khristu chifukwa chopezeka malo ano ambuye apite ndi kuwala ambuye akakonderedwe akachitiridwe zofunikira pa moyo wawo mu zina la yesu khristu iye wakhala kulimbana ndi miyoyo ya ana anu ambuye ndikukadula ndikukaphwasula mu zina la yesu khristu ma attack onse pa ana anu ambuye ndikukadula ndikukachosa mu zina la yesu khristu tikuthokoza chifukwa cha mamasulidwe tikuthokoza chifukwa cha machiriso tikuthokoza chifukwa cha zisomo ndi mphamvu zimene mwapereka usiku uno mu zina la yesu khristu pamene ana anu akagone ambuye akazunguliridwe ndi moto wakumwamba angelo anu akakhale alonda awo mu zina la yesu khristu amen